ụmụnne m bi na diaspora agwara gị na ọwụ naanị ọrụ nọọsụ ọrụ dọkịta ọrụ healthcare na-enye ego n'obodo oyibo mbakwa ọwụ ashị o ọwụ ashị ọwụ ashị enwere ndị ọzọ na-emekwa ihe ndị ọzọ ha na-eji ya kpata ego even kpata karịa ndị dọkịta na nọọsụ Ha nọkwa na-agba ha n'ụlọ. gburugburu Ehe. na-aga shift 24 hours ndị nọọsụ gwa gị ihe ha hụga ahụ mmadụ gị gwa gị ga-ekwere ha ọwụ ebere naanị ndị nọọsụ ndị healthcare in general ha gwa gị ihe ha na-ahụ ọkwa ichetara nwaanyị ahụ na-aga ọrụ ọ si aga shift barbecue sị ka m jee nweta onwe m otu enyi m nwaanyị ebe ahụ na-agwa m ọrụ ọrụ ga ọrụ ga shift 12 hours and in that 12 hours ọ na-handle up to 24 people. ọwụ ibulite ndị ahụ na-atụgharị ha ọ dịghị easy that is ike gwụrụ imecha ya gị ghọọ weightlifter mụ nwa ajụọ ya olee otu isi amanage ga this kind of thing. Eh?
ya wụrụ sị ọ wụghị naanị ụdị ọrụ ahụ na-enye ego ndị ahụ gwa gị ihe ha hụ ahụ mmadụ ga-ekwa gị mana ihe anyị ji bịa ịgwa gị ụdị ihe nke anyị nwa na-emekọna anyị na-eme ọrụ digital marketing anyị nwere business anyị na-arụ ọrụ ị ga-ahụ ihe anyị mere n'afọ isii ile anya anyị awụha ndị chandum ma ndị wayo ihe a wụ n'ụlọ anyị ile anya ị ga-ahụ ụmụ anyị hụ ma ndị ke nọ ebe a na-egwu egwuregwu hụ grandpa ebe ọ nọ Grandpa na- nọkwa na- na-enweta onwe ya. na-enweta onwe ya Hello, ehe. hello, Lee, ị hello. ga-ahụ na ọ nọ there. so anyị awụha ndị chandum ọ ya mere anyị ji na-agwa gị ihe anyị mege wụ ihe ziri ezi ya ma ị chọrọ ihe ị ga-eji nyere onwe gị aka anyị ga-enyekwere gị aka zi gị otu esi eme ya anyị emeni ya afọ isii ọwụ ihe a na-eme n'ịntanetị anyị ga-akụziri gị akụziri ụjọ atụla gị ma ịma ịntanetị ma ịmaha ma ibi na Canada ebe anyị bi ma ibiha ebe ọbụla ọ sọrọ gị biri anyị ga-ezi gị otu internet esi eme nọ ya.
everywhere now so ọwụ that ọ dị Gbam, restricted to gbam, one gbam. location mba na, ọ nọ everywhere ọ bụrụ na ị chọga ihe ị ga-eji nyere ezinụlọ gị aka bịa ka anyị zi gị ya ị ga-amụta otu esi eme business n'ịntanetị anyị ezi gị otu ị ga-esi hazie ya ya gaa n'ihu dịrị gị mma n'ahụ ma ị na-arụ Ana- ọrụ ma ị naghị arụ ọrụ Exactly. ị ga-ebidoli ya because ọ dịghị onye gwara gị ka ị hapụ ihe ị mewe now because mgbe anyị bidoro anyị ka na-arụ and ị ga-arụfu ihe ịrụga na-emekwe this one on the side because at the end of the day onye ọbụla chọwa early retirement Ịta- ike agwụla mmadụ n'obodo a na-eme clock in clock out a na-eme rigid lifestyle ike agwụla mmadụ that's why anyị ji take you know our own terms in our hands so that anyị mee something different ihe ga-enye anyị that flexibility ihe ga-enye anyị freedom ma peace of mind gị na-ehi ụra n'abalị gị ama na ị na-ehi ụra obi eshie gị ndị mmadụ na-apụ n'ụlọ ha ha na-alọta until abalị so ahụbe ụlọ ha in the day ụmụ ha amaghị ndị ha amaghị eme ọ daycare nanny ka emege from morning to night so ya wụrụ ma ị chọga ihe ị ga-eme bịa ka anyị zi gị otu esi eme ya ọwụkwa ihe ga-abara gị uru ọwụkwa ihe ị ga-eji ma ọwụkwa ihe ziri ezi a na-akwụkwa tax ọwụghị nke ndị etigbuo zọgbuo cha ndị ma eti okweri okwe ọwụghị dịka aha anyị ga-ezi gị ụzọ ọwụ ka ego gị hangịrị na platform mba ọwụ kasha gị na-eme business gị ego a na-abata anyị ga-ezi gị proof gị chọkwa proof anyị ezi gị anyị ga-ezi gị otu esi eme ya ngwanụ Ray, ya are dịrị you unu mma.
okay? Ray, ya- ị dị okay ngwa sorry anyị na-abịa nwanne ya dịrị unu mma ndewonu unu pịa aka na button nọ ebe ahụ gaa na website anyị So that- www.mekify.com ka ọ dịrị unu mma ka ọ dịrị unu mma o ndewonu bye bye